Ngatitu palinso anthu amene atavulazane chaka chino chisanathe, ndi Trump, ndekuti ndi Ramaphosa wa ku South Africa. Anthu amenewawa akutengetsanatu neck to neck, nyoo kwa nyoo ndipo palibenso zopepesa, osaopana olo ndi pang'ono pomwe. Nde uku akagaza ukunso amati kugaza. Pakanali panopatu ndi zonena kuti Ramaphosa wabwezatu moto kuti noo. Iwo sangachotsedwe mu gulu lija lotchedwa G20 olo patavuta motani. Nde kumakambatu kuti kutafike poti sangachotsedwe nkumakangana chonchi zochokera pati? Timenyetu ka recap ka simple kwambiri kunena kuti kuyambatu makamaka miyezi yapitayo Trump anayamba kulimbana ndi dziko la South Africa ponena kuti no akuti dzikolo likungoyang'anira pamene azungu akuphedwa komanso ndekuti akulandidwa ma minda awo zomwe ndi zinthu zolakwika. Dziko la South Africa motsogozedwa ndi a Ramaphosa anakana kuti izi ndi zabodza. Zimenezo ndi zinthu zabodza. Ngakhalenso nzika zina za mu South Africa momwemo zimakana ngakhale azungu omwewo ena ndi ena amakana kuti aah mkulu uyutu akunama. Nde kuchoka pamenepo Trump anayambatu kulanga dziko la South Africa kulikuntha ndi misonkho ikulu ikulu cholinga chonena kuti lizimva kuning'ina ikamagula zinthu zosiyana siyana mu dziko la America. Zina zoterozo. Ndetu zinafika povuta kwambiri makamakano pamene kunali msonkhano wina wotchedwa G20 ku South Africa chaposachedwa pompa. G20 yo akungotanthauza kunena kutino group of 20 kapena kunena kuti gulu la anthu 20 kapena maiko 20 amene ali amphamvu komanso a chuma, chija chonena kuti no cha ndi chuma chogwirika bwino bwino chija choti ngakhale tikatengano maiko amenewawa 20 wa amene South Africa ili mmenemo komanso America, India, Germany ndi maiko ena tikatenga ndekuti no kagulu kamenekaka kuwaphatikiza onse. amapanga control ndalama zokwana 85% pa dziko lonse lapansi. Ndalama zonse za pa dziko lapansi 85% amapangidwa control ndi maiko amenewawa. Nde anali ndi ka meeting kawo ku South Africa ndipono mtsogoleri wa dziko lina lilonse amene ali mu gulu limeneli amayenera akapezekepo. Koma Trump anakana kunena kuti sindikapezeka ku South Africa, sindingaponde ku South Africa ndipo America sikalowa nawo mu chani? meeting imeneyiyi ya group of 20 ngakhale timayenera kuti tikapange koma sitikalowa nawo chifukwa chonena kuti no dziko la south africa lo likupangira nkhanza azungu komanso kuwalanda maminda ndi kuwapha nde sitipanga nawo zinthu zimenezi sitipita kumeneko kufikiratu nde kuti no president wa ku south africa no kuti ayi sizoti america nde ndiyo itofunikira kwambiri kuti mpakana ifeyo tikakansule nde kuti no meeting yathu chifukwa cha zimenezo palibe vuto akhale amenewowo Ndiye anapezeka zonena kuti chani America ija sinakakhale nawodi mmene imadzafikiranotu nthawi imene amakalengeza chifukwa malinga ndi mmene zimayendera ndekutino ma meeting wa amayenda mmaiko amenewo okwana 20 wa ngati zaka zapitazo unali ku India ndeta apa kubwera apa ndekuti unali kuchani ku South Africa apa ndekutino chaka chamawa meeting ikachitikira ku Miami aah ku Florida komwe nde kuti ndikuchani ndi ku America nde poti America ija sinapite imayeneranso nde kuti ikatenge ngati ikapange ma handover kukalandira kuti ndi zoonadi msonkhano tidzakhala tikuupanga ndife tidzakupangeni host ndifeyo eh mudzabwera mu dziko lathu komano Trump anakana Trump uja wapezeka zonena kuti wakhala pansi ndikupeza kuti walengezanso kuno kuti no South Africa tayichosanso mu gulu la chani la G20 isakhale naonso mu gulu limeneli la anthu amene ali maiko amene ali amphamvu komanso achuma takuchosanimo chifukwa inutu mukulanga chani mukulanga azu azungu kumene ku south africa komanso mukuti mukuwalanda malo kuwapha chani chani ah inu bwanji kwenikweni nde nkumadabwabe kuti ah ndekutino Trump ali ndi mphamvu zonena kuti akhoza kuchotsano mugulu umu akhoza kumangolamula chilichonse chimene akufuna Ndeno akuti akuti asazakhale nawo pa meeting akuti sadzaitana south africa ku meeting imeneyo mu chaka cha mawa cha 2026 izitu ndizimene zapangisano Ramaphosa dzulo kubwerano kuzanena kuti aah ma guys let's be real eti tibwere apapa tiyankhuleno zoona zoti eya ifeyo sitikuopsezedwa ndi America ndipo ifeyo ndizonena kuti titani South America singatichose mu gulu limeneli la G20 tizakhala tili mu gulu limenelili mpakana mpakana sitikuopa ndipo ifeyo tili mu gulu limenelili and meeting yo ifeyo tizakata tizakapanga nawo attend chifukwa chonena kuti ifeyo tinapanga nawo gulu limenelo mmene gulu limenelo linkayambitsidwa ifeyo tinali nawo mamembala oyambitsa gulu limenelo nde angatichose ndi ndani palibe zonena kuti no Ifeyo tinali oitanidwa kuti tizaloweni mu gulu lino. Tinayambisa nawo nde simungachotse anthu oyambisa zosatheka zimenezo after all ndekuti sitinapalamule chilichonse tinakalibe mu gulu limeneli. Nkhanitu yachema pamenepo. Funsobe lonena kuti kodi no ndekuti no Trump akupangiranji izizi? Chifukwa zifukwa zimene akunena kuti no nde ndakuchosani. khala ngati kuti iyeyo ndi dictator eti, ngati kuti no ndi wamphamvu zonse ndekuti akhoza kungolamula china chilichonse nkuchitika. Mugulu mmenemo muli anthu ambirimbiri. Muli achina Modi, muli muli achina, muli China ili mmenemo, maiko osiyanasiyana. Chifukwa chani kodi no akulozano zala kuno kuti iyayi, inuyo a South Africa, inu a South Africa nde takuchosani, ngati kuti iyeyo nde kuti no ndi amene ali ndi malamulo onse mmanja mwake. Chifukwa chani apanga zimenezi Trump? Komanso zifukwa zake zimene akunenerazo zoichotsera South Africa mugulu limeneli. akuti azungu akutani akuphedwa mu dziko la south africa komanso ndekuti chani akuti no akulandidwa malo iweyo ndiwe president wa dziko la america bwanji ukupanga ukulimbana nkono kuti udzilamulira dziko la south africa dziko la south africa si dziko lako yayi iweyo umayenera uzilamulira za dziko la america tikamakamba zoona kuti america even ku america komweko mumaona kumakhala ndi anthu akuphedwa chani zosiyanasiyana osangopanga attend bwanji ma issues amene akuchitika mmenemo kupanga zoona kuti dziko la america likhale lopambana mmene limanenedwa kuti america great osapanga choncho bwanji ukalimbana bwanji ndi zinthu zochitika mu dziko la south africa bwanji ukapanga zimenezi and anthu anabwera ndikuzana kuti zinthu ndi zabodza chani fazana ukalimbana nawo ee mwina bwanati pazikhala kulimbana nawo pomawaonjezera misonkho akamagula katundu wa ku america mwina? zomveka koma kuwachotsa mugulu ilili mphamvu zimenezozo kodi iyeyo akuzitenga kuti no? pamafunikano pakhale balance tsopano mwaona eti chifukwa nde tikuona ngati pali maiko ena ake mphamvuzo ali nazo inde ndi maiko amphamvu padziko lonse koma nde kuti akumazigwiritsanso ntchito molakwika kuti azilanga maiko ena nde zomwe zikuchitika He South Africatu ikuimira Africa yonse chifukwa ndekuti ndikuona kuti sitingalole zoona kuti ena ake azingotibhulabhula zosatheka zimenezozo zomwe no tikhoza kukhala pansi nkumano kuti ah mukuyitha South Africa I think Ramaphosa bravo and zongofunika zoti apitilize choncho chifukwa ndekuti no tisamachite kuyang'anidwa pansi iyayi posatengera kuti ndife a mtundu wotani kaya ndife akuda khungu kaya enawo ndi oyera khungu kaya ndife otani kaya tilibe chuma ngati mene iwo ali nazo tilibe zida ngati mene ali nazo tisamakhale ndekuti no kuti tiziopsezedwa kumayang'aniridwa pansi ayinso kuti china chilichonse tizilamulidwa sizikuyenera zikhale choncho nde ndi zinthu zabwino kwambiri zimene ramaphosa akuchita bravo keep it up kupanga represent anthu tonsefe aku africa muli maganizo pankhani ngati muli nawo ayikeni mu comment section inu amene mukuionera koma ndithu kuwaika molemekezanso maganizo anzathu akuti